akuluakulu ndimafuna ndipemphe anyamata amene timalemba zinthu pa social media let us be productive pamene pakulakwika tidzudzule osayikira kumbuyo chilichonse lazarus chakwera analuza chisankho chifukwa anali ndi midiya yopusa anagula fertilizer ku butchery 17 billion covid fund mafuta amasowa chimanga kukwera mtengo amidiya amaombera mmanja now we have professor pamene pakulakwika akukonza tonse tikuona ndi maso nde kukubwera midiya yochokera ku mcp chifukwa ku dpp kwabwera midiya imene yachokera ku mcp midiya yopusa kwambiri pamene palakwika akuombera mmanja that is stupidity apm is a democrat pamene palakwika akupereka mwayi mudzudzule zimene akuchita bwino muyamikireni osangoyamikira zili zonse this is not chakwera ndiye muuzane ndi amene akugulaniyo zopusa iyayi please avoid this nonsense chifukwa tikuona media youma mitu imene yachokera ku mcp angobwera after election win nthawi yonseyo amatukwana apm kumunyoza they were supporting chakwera mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani ma filling station mafuta akumasowa media team imaombera manja pakanapezeka wina kudzudzula zimenezi chakwera akanasintha he could have been president by now koma anthu amenewa amasapota chilichonse They will say Chimwendo Banda is good. They were even supporting anyamata a zikwanje. And today, pali munthu wina amene wabweretsa ku, ku DPP. And these guys are fooling people. Sindikuletsa kuti mubwere ku DPP. Koma zimene mukuchita, mukuchita support chilichonse. That is wrong. 2030 DPP ikadzachoka tikungoyerekeza chifukwa DPP sikuchoka mboma. mcp idzalamulira dziko 4040 koma tikuyerekeza kuti let's say dpp yachoka 2030 a guys amenewa adzachokanso kupita kumene kwalowa boma not mcp mcp singalowe boma maybe another party so these guys are fools mwezi watha omwewu just september amachita support chakwera they were saying boma ndilomweli and today they have changed akuti mkulukuta moyo ndakhala ndikunena and i will continue saying this over and over again akuluakulu a dpp you must be very careful i know where you are coming from and i know where you are going tinali limodzi mu nthawi ya zikwanje tinali limodzi mu nthawi ya registration we have been together during campaign nthawi ya apm tinali limodzi so i'm trying to advise you musamale ndi anyamata amene akuchoka ku mcp chakwera sanalakwe ayi anthu amene wadya naye koma anamutaya now they come to you they want to spoil you just be careful ndimanena dzulo musaiwale ma foot soldier don't forget the foot soldier loyalty is very important in every institution without loyalty There is nothing. Democratic Progressive Party has been tested and they know who is loyal. Awa amene anakuthawani amakunyozani amati APM akalamba this and that and today they have changed their mind asiya slogan ya boma ndi lomweli and they are coming to say kukuta moyo what a nonsense nthawi ya chakwera anthu amene amayikira kumbuyo they were saying chakwera kuyendesa bwino dziko ife timanena kuti chakwera waba mabilion and these guys were against us komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu aku nocma omwe apanga zinthu zosokoneza mafuta awa nawadziwa ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya mawayi ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa chomwe apangachi mchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president tikamayankhula sidyera koma tikudziwa kumene tikuchokera tagonapo ntchire zikhale ng'oma akutisaka police were everywhere we know the struggle ndiye tavutika nthawi yonseyi lero tawina boma ndiye kubwera amadyera omwe aja azidyerera that, that is not fair pali wina amayika tv ya muluzi nkumayika kanyimbo kake ka sports kumanyoza anthu titititi kanyimbo mukukadziwa inuyo tetetetepepe tikupezani tikufufuza taitana zathu amayiko ena kuti abwere adzatithandize mmene amagwirira anthu amenewa